Chin sa trampa de s'ispricheddu sunu resissios a si facher dare duchentos euros dae una pessona antziana de Nùgoro chi però los at denuntziaos a sos agentes de s'iscuadra mòbile de sa questura de Nùgoro. Sunt duos frades de bintichimbe e trintunu annos de Catània ma chentza una residèntzia fissa, zai connotos dae sas fortzas de s'òrdine, ma podet dare chi non l'apan fata e ordia petzi in Nùgoro custa trampa. Sa questura at ispricau comente la fachian. Sos duos malincrenios in sas oras de punta s'acurtziaban chin sa machina issoro a cussa de su malassortau chi puntaban, fachende sa finta de aer apiu dannu a s'ispricheddu chi imbetzes aian secau dae prima. In sa trampa fata a su pensionau nugoresu, sos duos frades an affiancau sa vettura de s'omine, custringhendelu a si firmare e piccandelu a boches pro l'aere secau s'ispricheddu, e pedindeli seschentos euros pro su dannu. Su pensionau assustrau male, at pacau deretu duchentos euros, ma a pustis de pacu tempus at detzisu de denuntziare totu a sa politzia, chi at aviau deretu sas indàgines. Gràtzias a sas mazines de sas telecàmeras de sorvegliàntzia in su tretu de sa trampa ant cassau sos duos frades e los ana denuntziaos a pede liberu. Sa Questura abbisat sos tzittadinos de denuntziare semper custos fattos a sa Polizia de Istadu. S'Unidade de Progetu pro ch'isperder sa pesta suina africana eris at fattu su primu interventu in sartu de Nùgoro. In duas operatziones at mortu chentu trintanobe porcos iscapos illegales, chentza registratzione a s'anagrafe animale e chentza controllos sanitàrios. Su primu interventu l'ana fatu in sas campagnas de Lollobe ue ana mortu chimbanta porcos non registraos cassaos in intro de una propriedade privada. Su secundu l'ana fatu in una localidade a làcana intre Nùgoro, Orgòsolo e Uliana. Sas bèstias fin in intro de una asienda zootècnica e sun resurtadas chentza registradas e chentza controllos sanitàrios. In custu casu si leghet in una nota, sas bèstias prima las ana secuestradas, censias, identificadas e prelevadas, Sos campiones de sàmbene che los an imbiaos a sos laboratòrios de s'Istituto Zooprofilàticu Isperimentale de Tàtari, chi in su ziru de pacas oras an dau sos èsitos. Sos resurtaos positivos a sa pesta suina an pertocau deche campiones supra a trinta e duncas, cunforma a sas normas, an dèpiu uchìdere totu sas bèstias, e a pustis de sos controllos pro sa trichinella che las ana irmartias. A su mere de sos porcos l'ana a cuntestare s'illìtzitu amministrativu chin una santzione de dechemiza euro. Sos fràvicos depen torrare a èssere su fundamentu de sas polìticas de crèschida de s'Itàlia e de sa Sardigna. Nos depimus fàghere intèndere custas sas paràgulas chi sas impresas ediles sardas naan a sos candidados a sas eletziones polìticas de su bator de martu. Sa Confartigianau Edilìtzia, paris a àteros assòtzios de categoria e òrdines professionales, an ammaniadu su manifestu de sos fràvicos pro pedire a totu sas fortzas polìticas impinnos cuncretos pro torrare a pònnere in motu unu setore de importu mannu pro s'economia italiana e sarda. In su manifestu si ponet in craru sa situatzione de crisi chi dae su duamiza e oto est agutiperende s'edilìtzia. Una nota de sa Confartigianau sutalìniat chi in Sardigna, in su duamiza e sèichi duamiza e dechesete, su setore at pèrdiu su zero virgola nove pro chentu de sas aziendas registradas, minimada chi intre sas impresas artesanas est arribbada a su duos e mesu pro chentu. Sos addetos, in sos primos tres meses de cust'annu, an àpidu una minimada de su dechesete virgola batos pro chentu perdende setemiza setichentos sessantasete bustas paga. Sas impresas ediles pedin de apretare sas operas pùblicas, pedin semplificatzione burocràtica, polìtica fiscale in favore de s'isvilupu de s'ambiente, minimada de sos gastos tropu artos e de sos òneres chi non si poden prus bajulare. In Sardigna puru sos infermieris iscritos a su sindacau USB Pùblicu Impiegu, Sanidade, Cobas Pùblicu Impiegu, Sindacau Human Caring, Nursing Up, Nursind, Cub Sanità, in Casteddu ant picau parte a sa manifestatzione a livellu natzionale ammaniada pro protestare contra su mancau rinnovu de su cuntratu sanidade. S'isciòperu at cajonau problemas in sos ispidales e in sas istruturas sanitàrias trantzinde sirvìtzios e operatziones pagu urgentes. Belle seschentos pessones in Casteddu si sunt adobiadas in Prati su Càrmini e an isfilau chin unu mustajone bestiu de infermiera postu in ruche. Non si podet bajulare, at nau Diego Murracino, sindacalista Nursing Up, chi sa Regione sicat a non poder assùmere infermieris pro garantire sa calidade. Amus prus de milli precàrios de istabilizare e amus bisonzu de àteros milli infermieris. Pedimus chi sa Regione diat a sas aziendas sos finantziamentos pro pòdere assùmere. Sos manifestantes an peri pediu chi si reconnoscat e si valorizet sa professionalidade de sos infermieris fintzas economicamente ca su cuntratu natzionale no agradit a sos sindacados chi oje an ammaniadu sa protesta. Sa pallacanestro Nùgoro at bintu in trasferta chin su puntègiu de otantoto a sessantanobe s'Atlètica Serramanna Basket in sa gara bàlida pro su 'e battos turnos de su girone B de su campionadu regionale de Sèrie D. Sos Sirbones an apoderau sa partia dae printzipiu e como an batos puntos in classìfica. Sa bìnchida chin su Serramanna, sa 'e duas de s'istajone, arribat a pustis de pacas dies dae sa partia pèrdia contra a s'Oratòriu Elmas, chi sezis biende, in sa Palestra Coni ube sos òspites an bintu chin su puntègiu de sessantases a sessantatres. Torrande a sa partia in trasferta contra a s'Atlètica Serramanna, sos Sirbones allenaos dae Davide Maxia Ana postu in craru sas cosas dae deretu binchende sa prima fratzione, trintases a bintotto. Sos nugoresos, gràssias a sos canestros de Sitzia chi at sinzau bintinove puntos, an apoderau sa secunda fratzione puru, tancande bintises a sechi andande a si pasare in vantàgiu sessantaduos a barantabattor. Sa Pallacanestro Nùgoro como cheret sichire a bìnchere cras a sas sete de sero in sa palestra Coni at a jocare chin su Basket Quartu Sant'Elena.